Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwu Ebuka. Onye ga-eji aha pati AAC zọọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2027, Omoyele Sowore, ajụọla obi onyeisiala ajụjụ na ya bụrụ na ọ bụ eziokwu na onyeisiala na-eri nri otu ugboro kwa ụbọchị ọbụla na ya kwupụtara ọhaneze ụdịrị erimeri ọ na-eri. a ga-echeta na ngwụcha izuụka gara aga na onyeisi oche ụlọọrụ Nigeria Revenue Service Zacch Adedeji kwuru na onyeisi ala Tinubu na-eji ụkwụ ụfọdụ mgbe site n'ụlọ obibi ya dị n'Aso Rock aga isi ụlọọrụ ya dị n'Aso Rock ma na-erikwa nri otu ugboro kwa ụbọchị ọbụla bụkwanụ otu ụzọ o ji ebelata ọnụ ego a na-emefu n'oche ọchịchị otu n'ime ndị agha soja a nwụchiri n'afọ 2025 n'ihi atụmatụ ịgba ọchịchị Tinubu mgba okpuru iji chụpụ ya pụọ n'oche ọchịchị Colonel Mohammed Ma'aji akọwala ugbu a na ọ bụghị n'ihi uru ego maọbụ ihe nweta onwe ka o jiri sonye n'atụmatụ ịgba ọchịchị Tinubu mgba okpuru kama na ihe mere o jiri sonye bụ n'ihi na ọnọdụ ihe isi ike emeela ka ọ raa ndị ogbenye ahụ ịzụ ụmụ ha n'ime ala anyị ka ọ dị ugbu a ọ gara n'ihu kọwa na ọ na-agbawa ya obi oge ọbụla o chetara na ụgwọ ọnwa ya apụghị ịzụ ụmụ ya ise otu onye ụkọchukwu n'ime ala anyị Reverend Joseph Yahab akatọla onye isi okpukpe alakụba Sheikh Jingir n'ihi ịkpọ ndị nke Kraịst niile n'ala anyị ndị na-ekweghị ekwe bụ nke o kwuru n'otu ememme ebe ọ nọ na-akatọ ndị nke Kraịst ndị na-anabataghị onye isi ala na onye osote ya isite n'otu okpukpe alakụba onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi akatọọla ụkpụrụ igwu wuruwuru ntuliaka elu bụ nke ndị ọkammụta na-enyere aka gwuo wuruwuru ahụ n'aha ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-akụwaghị slate ebekwa ndị ọkaikpe nọ na nke ha na-agụ egwu a on your mandate we shall stand ndị uwe ojii steeti Kebbi na ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu gbarịtara mgbọ n'obodo Makuku nke dị n'ụzọ awara awa oke ala steeti Kebbi na Zamfara dịka ndị uwe ojii gburu ndị omekome ahụ mmadụ iri na asaa ebe ndị omekome ahụ gburu ndị uwe ojii mmadụ iri ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa ọdịmma ogo njem ụgbọelu na ala anyị NCAA na mkpirisi bekee arịọla otu jikọtara ndị ọrụ obodo nakwa otu jikọtara ndị ọrụ n'ọdụ ụgbọelu arịrị ugbu a ka ha biko biko mịghachi mma ha n'ọbọ iji hụ na a maliteghachiri ifepụ ụgbọelu ugbu a a ga-echeta na ndị njem n'ọdụ ụgbọelu steeti Lagos nakwa Abuja taa nọrọ n'ọnọdụ amaghị nke a na-eme dịka ndị otu NLC TUC nakwa otu jikọtara ndị ọrụ njem ụgbọelu machibidoro mfepụ ụgbọelu ọbụla n'ihi nkorota nko nke ha na-enwe kemgbe banyere otu ndị jikọtara ndị ọrụ n'ọdụ ụgbọelu nakwa ụtụ ego dabara adaba nke e kwesịrị ịkwụ ụgwọ onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa osote onye isi ala Rabiu Kwankwaso akatọla onye ndu okpukpe alakụba Sheikh Yahaya Jingir n'ihi okwu ndị o kwupụrụ na ngwụcha izu a gara aga na steeti Kano Kwankwaso doro onye Sheikh ahụ ọdụ na ya kpachara anya ka o si ekwu okwu ndị pụrụ ibute nkewa na ịkpa oke okpukpe onye ga-eji aha pati ADC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Atiku Abubakar ekwuola ugbu a na nkwuwa okwu na o nweghị ihe pụrụ igbochi ya inweta mmeri na ntụliaka elu afọ 2027 ahụ n'ihi na o jupụtara na ndụ na ume n'ụzọ pụrụ iche ma tụnyekwara onwe ya n'ebe onye isi ala mba US n'oge gara aga nọ Abraham Lincoln bụ onye zọrọ ọkwa ọchịchị ọtụtụ oge tupu o nweta mmeri n'ihi okwu ndị o kwuru ka e gbuo ndị ndu pati Accord na ndị ezinụlọ ha n'ime steeti Ọshụn onye sinetọ na-anọchita anya ndị mpaghara Ọshụn East n'ụlọ sineti n'okpuru aha pati APC Francis Ade Fadahunsi awụchala n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii steeti ahụ ugbu a iji zara ọnụ ya na nyocha ha na-eme ya n'ihi ija ndụ ndị otu pati Accord dịka a na-akwado maka ntụliaka elu ọkwa gọvanọ nke ga-ehi odo na ngwụcha izu a onye ụkọchukwu ama ama nke ọma nke bi n'ime steeti Plateau Reverend Ezekiel Dachomo agwala onye Sheikh steeti Kano ahụ Sani Yahaya Jingir na mba Naijiria abụghị mba alakụba ma ncha pati APC n'ime steeti Abia enyela onye sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Abia North n'ụlọ sineti Orji Uzor Kalu oge amara abalị iri na anọ ịrịọ mgbaghara nke ọ ga-ekwupụta n'ọha ma ọ bụghị ya ha ga-enyepụ ya ntaramahụhụ kpụ ọkụ n'ọnụ n'ihi ikwu okwu ndị megidere pati APC nke o kwuru na nso nso a a ga-echeta na sinetọ Orji Uzor Kalu kwuru na nso nso a na ya kwenyere na Alex Otti nke pati Labour ga-enweta mmeri n'ime steeti Abia n'afọ 2027 ozi nchọcha ụlọ ọrụ mba US wepụtara ọhaneze banyere ka ọchịchị etiti mba Naijiria ji eji ego ọhaneze arụ ọrụ egosi ugbu a ịkọ onye ụpa nke ugboro abụọ ya n'ime afọ abụọ na ule nkwụwa aka ọtọ ka esi eji ego arụrụ ọhaneze ọrụ onye nta akụkọ n'ụlọ ọrụ Arise TV Oseni Rufai nọrọ taa akatọ ọchịchị etiti maka ndụ iru abụọ ha na okwu mekọtara ikwu okwu ndị na-eko achịcha ndị pụrụ ibute tigbuo zọgbuo n'ala anyị ọ rụtara aka na sinetọ Francis Fadahunsi, Sheikh Jingir, MC Oluomo na Sheikh Gumi pụrụ ikwu okwu na-akpali tigbuo zọgbuo n'enweghị ụta ọbụla ebekwanụ ha ka kpọchiri Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ ndị omekome ndị tọrọ onye na-azụ ahịa gbarala afọ iri asaa n'ime steeti Anambra bụ Chief Joseph Ezeokafor onye nke bụ nna Jowi Zaza bụzi ndị na-achọzi ugbu a ka a kwụọ ha otu ijeri naira na ụma ise a ga-echeta na n'ime otu izuụka a tọrọ ya na ndị omekome ahụ kwuburu na a ga-akwụ ha narị nde naira asaa tupu ha atọhapụ ya ọtụtụ ndị mmadụ etoola maazị Peter Obi n'ihi ọbịbịa ọ bịara n'ime steeti Edo ụnyaahụ bụ ebe a hụrụ ọtụtụ igwe mmadụ ndị nabatara ya na Benin n'agbanyeghị ịdọ aka na ntị gọvanọ Okpebholo dọrọ ya n'afọ gara aga na tupu ọ bịa n'ime steeti Edo na ya mee ka ọ mara onye ọkaiwu Atiku Abubakar barista Kalu Kalu ezigala akwụkwọ mkpesa ugbu a n'ụlọ ọrụ otu European Union nke dị na Brussels mba Belgium bụ mkpesa ha mere megide Tinubu n'ihi ebubo iji akụrụ aka asambodo adịgboroja na-azọ ọkwa ntuli aka elu nakwa n'ihi ego ruru narị puku dọla anọ na iri isii bụ ego ọ hapụrụ gbapụ pụọ mba US n'afọ 1993 n'ihi nyocha ịtụ mgbere ọgwụ ike ndị ga-eji aha pati APM na pati PDP zọọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Osun arịtuola ugbu a n'agụrụ obi ha naanị ka ọ fọrọ awa iri abụọ na anọ ka ntuli aka elu ahụ hie odo ma kwupụtazi ndọnye ụkwụ ha nye gọvanọ Adeleke na Accord dịka enwetara ọtụtụ ozi banyere tigbuo zọgbuo na nkwafu ọbara nke na-ehi odo n'ime steeti ahụ n'ihi dọga dọga ntuli aka elu maazị Peter Obi akpọkuola ụlọ ọrụ INEC ugbu a ka ha hụ na ha haziri ntuli aka elu nke ga-egosipụta ọchịchọ obi ndị steeti Osun onye ndu okpukpe alakụba okwu ya na-ekokarị achịcha Sheikh Gumi ekwuola ugbu a n'oke n'ọrụ ruru gọọmenti n'ime steeti ndị ahụ iwu sharia na-ehi odo na ya iji ego ọha na eze hazie ndị aka na-eruru ememe alụmdi na nwunye bụkwanụ otu ụzọ iji gbochie ịkwa iko ada onye na-azụ ahịa ama ama nke ọma Chief Ezeokafor bụ onye nke a tọrọ n'ime steeti Anambra bụ nwa ada Blessing Ezeokafor eboola ebubo ugbu a na ọ bụ nwanne ya nwoke nke nta Jowi Zaza bụ ya kpatara ndị ntọrọ ahụ jiri tọrọ nna ha n'ihi na ọ na-egosipụta n'ọba soshal midia ego ha na-enweghị ma na-egosipụtakwa onwe ya dịka onye kpachịchị ọbụla Ọ gwụnụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo.